Benvenius a s'umbra de su nuraxi, stagioni de s'atòngiu.

Sa luna, luna calanti, crescenti e luna prena, a tesu, in artu, in su cielu, luminosa, chi càstiat sa terra nosta premurosa, sempri de guardia, presenti e serena. Unu donu mannu de custa natura, Giras, non firmas, non podis acostai, ses groga, intensa, brillanti, de gosai e onnia notti fais cumpangia sigura. Splendis po nosu candu est scuriu, sonniant is innamoraus in armonia, passillai a craru de luna est poesia, portas sa paxi a su coiau e bagadiu. Sesi puru luna de meli po is sposus, donas un'arrisu mannu e poetas, scientziaus, is pintoris e is profetas e su romanticismu a is sperantzosus. Non bussas mai, intras de sa fentana, donas ninnananna cun passientzia, regnas muda in celu cun cuscientzia, ti cuas a mengianu a sa vista umana. In su millenoixentosessantanoi un'òmini meda coragiosu arribbat in terra de sa luna incantada, de custu logu diversu, càstiat curiosu. In totu su mundu custa bellesa delicada si rifletit in s'acua in modu religiosu, mi incrubu a tie, luna luxenti adorada.
Ita bellu cuadru chi asi pintau! E poi nosu sardus seus sempri stetius meda affezionaus a sa lua, finzas de is tempus de is nuragicus chi connoscianta su celu mellus de nosu. E poi sa lua est diventada ua guida e ua cumpangia po is chi funti scidus a de notti o po is chi traballanta in su sattu a de notti. e tenis arrexoni. Sa lua de is tempus antigus est sempri stetia u puntu e riferimentu siat de messajus, siat de pastoris, siat de sa genti normali e de totu cussus chi a su noti fadiant riferimentu a sa lua, quindi genti chi traballàt ma fadiant riferimentu fintzas is innamoraus po fai dichiaratzionis de amori cumenti ant a fai tuttora diaici insomma. E poi sa lua est sempri stetia u puntu e riferimentu candu non ci fiat s'illuminatzioni e sa genti, candu sa luna fiat luxenti, specialmente in is notis de lugori, sa genti si moviat cun prus facilidadi rispettu a is notis de scuriu e custu est depiu propriu a custa mannesa, custu amori de custa grandesa de custa luna. E duncas est una fonti de ispiratzioni custa lua e non feti po is poetas ma po totus, specialmente immoi chi seus torrendi a scoberri totu is ritmus de sa natura.
Est berus, poita ca sa luna est sempri stetia puntu 'e riferimentu, cumenti fia nendi prima, po genti chi trabballat, emmo po is innamoraus, po is poetas, po is isperantzosus chi si rivolgiant a sa luna po s'averai u sonnu, u prexeri chi teniant in conca, insomma. Su fatu stessu ca sa lua in su millenoixentusessantanoi s'omini nc'est arrennesciu a arribai a sa luna est stetia una grandu scrobetta e quindi u'antra ispiratzioni ancora prus manna po sa genti chi dd'iat bolli biri de acanta Rispetu a prima ca no si imaginàt mai chi s'omini podessit poi pei in sa lua e quindi arragiungi custu grandu obietivu insomma.
Biu ca as iscritu u bellu libru chi si nada Proverbi sardi e modi di dire della marmilla e del medio campidano, publicau de Sandhi Editori in su duemilla diciannoi, leggisì cancu bellu diciu chi gratziat bei cun custa poesia.
Vistu ca sa luna bessit a su noti, u diciu chi ddi gratziat poit essi su pentzai a su noti. E cumment'est su pentzai a su noti? E naraus ca pentzai a su noti e a pentzai de scuriu agiudat a cantu parit a pentzai mellus, a tenni is ideas prus craras, a fai sonnus, a fai una promissa, chi custa siat de amori o de traballu o atra cosa. Quindi specialmenti su pentzai a su noti a craru de luna, sicuramente portat pentzamentus meda prus bellus che pentzai a de dì. Eh sì, cancu 'otta teneus sa menti u pagheddu prus libera de notti, seu de accordiu cun tui. E u antru bellu diciu chi ci sta bei cun sa lua e cun sa notti ddu teneus. U diciu chi ddi podi stai bei cun sa luna, vistu ca a sa luna faint riferimentu fintzas is innamoraus, no feti sa genti normali, iat essi custu. S'amori esti cumenti sa callentura, a bellu a bellu si fait amalaidai. Est ua cosa foti cust'amori est ua potentza, poita, spiegamiddu. Su veru amori candu est intensu est cumenti ua maladia, sa maladia o sa callentura, in custu casu candu unu cumentzat a tenni callentura a bellu a bellu s'ammalàdiat, fintzas candu non nci arrennescius a cumprendi prus nudda, talmenti ses innamorau chi siat omini de ua parti o femina de s'atra, ti ndi pigat no feti su corpus ma sa menti, is pentzamentus, poita s'amori est ua cosa coinvolgenti siat po s'omini che po sa femina, insomma. Eccu poita est paragonau a sa callentura. A bellu a bellu ti fait amalaidai. Est curiosu meda su romanticismu de is sardus, mi praxit tropu. E cancu antru fueddu curiosu de sa traditzioi mi ddu ligis. Cancu antra cosa poit essi tipu. Su diciu est cumenti s'omini bonu, totu su chi narat s'averat. Beh, de is dicius chi apu intèndiu de tui, mi parit ch'est diaici. Beh, su diciu in totu sa Sardìnnia est sempri stètiu unu frutu de sagetza, de pentzamentus, de cosas craras chi cun pagu fueddus unu nci arrennescit a fai cumprendi s'intendimentu o is aspetativas de is personas, insoma. Est pròpriu berus, poita ca ancu ota cun pagu fueddus s'arrennescint a nai medas cosas. E de sa bia chi ancu ota t'ap'a pedì calli est su diciu chi ti praxit de prus a tui. Po custo t'aspetu e ringràtziu totu is personas chi si funt ascurtendi e a tui puru po s'ai lìgiu totu custas bellas cosas. Gràtzias a bosatrus de m'essi ospitau e unu saludu mannu a totus, a si torrai a intendi a lestru.